ndị be anyị daalụkwanụ o nwere nkata anyị na-akpa n'ụtụtụ a ka anyị kpachara nkata ahụ wee sị na nkata a ya awụ ife mmụta nyelụ ndị be anyị ọ ife gbasalụ ịpụ apụ a na-akọwa na ndị be anyị travelzie jee obodo oyibo ife dịka US ha wakarịzie anya karịa nwoke kpọtara ha anyị na-achọ ka anyị mara ife unu chere maka nke a mana tupu unu ekwu ife unu chọrọ ikwu unu atụnye ọnụ n'okwu a chọrọ ka unu gee ntị kedu ife kpatalụ na ndị isi ojii ikewe ọ dịka a sị na ị ya afụ nwoke na-eme ọfụma ọ na-aga obodo oyibo ọ bịa nụta ofu nwaanyị be anyị kpọtazie ya obodo oyibo ọ dịka zizie na nwaanyị ahụ na-awakpo nya na ọ pụọ obodo oyibo anya achaghee o mewezi ife sọrọ ya anyị na-anụgasị ọtụtụ akụkọ a na-eme igbo day na amerịka ọtụtụ nsogbu ka a na-atrai ka e dozie ụdị akụkọ ahụ ọ na-echi ntị ọ dịghị ntị mma at all anụgo ọtụtụ akụkọ every year a na-eme igbo day etu nwaanyị ndị be anyị si pịawu di ha ma ọ wụ di ha violence among ndị black anyị ọ dịka a sị na western world na-eme ha ka ha chaa anya ka ha makarịzie ife karịa maka ọ dịka ebe a ka a ya agwa gị na gị na nwoke ha n'eziokwu n'eziokwu gị na nwoke ahahọ the man wụ the head of the house mana achọrọ ka m kọrọ unu otu akụkọ maka asị na ọ dị ka ọ ndị isi ojii na-emekowa ife a na-ekwu na ndị agbụrụ ọzọ gasị ka ọ mba ọzọ gasị aha eme ụdị ife a mana gee ntị ife onye nọ obodo oyibo kwuru ka anyị wee si na nke a wee mụta ife mma achọ i gecha ị tụnye ife n'ife gbasara ife a ife anyị ji emere ife a wụ ka ndị be anyị n'ebe a wee mụrụ ọdụ ọtụtụ ife anyị ya amụta n'ife nna anyị a kwuru ngwa geenụ ntị expose black people dị stupid I would expose Indian women ọ dịrọkwa expose ị makwa ka na ị bịa na America the whole gas station okay uh, Azuka uh, let's uh, ị ma Abuja very well okay let's say na e nwelu ee 100 gas station na abuja just dị ka anyị wee nara onye da ndị india nwe ha ncha niile ka ka ọ dị na america the whole united go, go look at the map of america the whole gas station dị na ya 90 percent of them ndị india nwe ya and ndị india nwe ya jekwe school kedu ka ha si nweta ya they brought their wife they came here working uh, in the in the gas station ndị ọcha oge ahụ ndị ọcha nwee then they brought their wife they put their wife through school their wife uh, get education and start uh, collecting small uh, salary from uh, white people Eh, instead of ịchụfu di ya ka onye afrịka maka ọ bụ na gị nwa bịara kịta na-alụgharị ụmụ i- i- i nwere education because ndị India nwere education I told you that they don't have education ọ bụ na gị nwa bịara amerịka i nwere education ikekwe ị gụrụ six na naijiria wee smuggle onwe gị to amerịka so you, are- you, you ruled out eh, education ị na-ahustle ị hustle hustle hustle kpọgote your wife na hustle kwa wee na-azụ ya ọ gụcha school ọ gụcha school ọ chụfụ gị that's how black people behave but the indian women achụfụra gị nwa eme ihe o mere a sị di m sit down kedu business ị ga-emenwu ka ịhụ gị were ego ahụ ọ na-arụta nye gị sị gị ka makwa ihe business ị ya-eme in appreciation of your training ha Okay ọ nya ka anyị ji acondemn wayo anyị na-egwu na Naịjirịa ị zụọ if you train your brother kịta ọ wụrụ your biggest enemy. Ọ kwa ị hụ ka Paul Chigbo na-afụta oge ọbụla na-ekwu ihe ọ na-ekwu he has points. He has points in what he's saying. That thing have destroyed black people from making significant progress. So that money ụmụ nwaanyị ndị India lụtara nye di ha o ruo ka ndị American economy bidoro ịgrow eh, remember American economy was smaller o bido ịgrow ndị ọcha rafụwazie um, ụmụ gas station ha na-ene anya na n'ọrụ ọrụ um, prestige ha chọrọ ịrụ ịnọ na nasa ha chọrọ ịnọ na aerospace ha chọrọ ịnọ na kọmputa ndị india were obere ego ahụ acquire cha those gas station cash cow makwa moto nọ na amerịka truck stops truck truck kwụsị ọ gbaa ohu truck na-eri esi florida na-aga california kwụsị ọ gbaa two ta- two- two tank two tank ha na-evu nwee ike gbaa 1000 dollar diesel or 2000 dollar diesel sef ndị a nọrọ na cash cow cash ka cash every day ọ wụrakwa nke I, I, I, I will be paid in the end of the month cash is coming out every day the whole gas station nọ na America azụkọrọ ha ncha niile because of the cooperation of the ena mana our our own the, I'm talking majority now. There's always the exception to the rules. Maka onye ga-asị m na na m, eh, na, eh, always the exception to any rule.

ị na-akwụ mm, child support child support gwara again you remember you are not in the upper or, or, or rich class so you will not even know whether ma a na-espendikwa ego on your children ahụ mbọsị o ji- your child ya-agazi jail akpọọ gị na phone oge onye na onye na-enye child support akpọọ gị na phone sị gị "Oh, come and see your child now it's your child it's no longer uh, mgbe ọ na-acollect ego it's her child Ai, black people enweghị isi ndị China ndị ọ- ndị obodo ndị ọzọ na- na-ekiri anyị na-achị ihe a ka black people na-egwodogheri

o nwere Chinese they have restaurant Chinese restaurant nwunye ya na-arụ na um, restaurant A which is like half a mile from restaurant B ebe di ya na-arụ you will never you will never see the wife leave that restaurant A and come to restaurant B.

ọ ga- ọ- ọ- ọ- ọ ga-abịa mm, Friday ọ dressia ọfụma she'll be driving the latest car ọ ya e ji mara ndị ojii be driving the latest Mercedes Benz or the latest BMW ọ bụrụkwa nke 2000 and um, ọ bụrụkwa 2013 2015 elu- akụ- ọkwa 2015 aka elure ọ nke ọ ya na-anya 2015 the latest Mercedes the latest BMW then the latest fashion kedu the mm, kedu the is that Gucci ka ọ Armani kedu ava brand name of fashion unu na-ekwu the latest one ọ bịa na na na restaurant ebe a di ya nwere ihe na meghee cash machine kpokọrọ ego niile nọ na ya drive jewara onwe club before you know it eh, eh, o ri- o rida the the the enterprise but chinese chinese people and indian people don't behave like that you will never you will never see indian wife in that uh, gas station stores ha nwechara never it's male male affairs you will never unless ma nwere ha na-eje wedding ma ọ bụ ha na-eje party ọ bụ the the husband vuru ya na moto kwụsị yanwa ya anọkwa na moto the husband afụta gwa ndị na-arụ ọrụ ha na-agwa ha fụ ya ịhụ ịhụ that ịhụ reason why they made the success they made

These people corner the market, have a lot of money. Indians and Chinese.
ndị be anyị ụnụ anụnanụ ụnụ anụnanụ etu anyị si wee banye akụkọ a mere okenye a ji wee kọọrọ m akụkọ a wụ anyị na-ekwu maka child support hmm. etu ndị ojii ma ndị ọcha na amerịka ife dịka na-enwe ka di na nwunye si wee gbasa etu di ya si na-ezite ego na-esend ego ka e wee na ọ wụrụ ndị mụgoro ụmụ etuzi ya si na-esend ego ka e wee na-etake care of ụmụ ha etu a ka anyị si wee kwugide wee bata na omume ndị ojii especially ụmụ nwaanyị na-emeso di ha especially ndị be anyị nya ife dịka n'obodo oyibo wee sị dịka nwunye gị a nke nọ naijiria ana igbo ị kpọta obodo oyibo ka ụnụ gbakọọ mbọ ọnụ ka ụnụ survive ọnụ na-anata obodo a ka o nwee ife unu ji nata ezi nnukwu ife e wee na-akọwa na ụmụ nwaanyị ndị be anyị na ha galu ha n'obodo oyibo ha amụtakarịa anya mepee ha mana ife okenye a na-akọwa wụ na anya na-emepe ha ahọ ezigbo anya mana ife anyị na-ekwu ebe a awụhọ na ụmụ nwaanyị niile mana ọ bịa dịka a sị na 70-80 pasent nya ka o ji wee jiri ndị India na China wee maala anyị atụ na eke ha si eso di ha ha ha esogharị di ha ebe ọ na-alụ ọlụ ụnụ nụrụ akụkọ ahụ ọfụma na their comportment a kpọfetara obodo oyibo o meghị ha ka ha karịzie di ha o meghị ha ka ha ka na-ehuhu isi alụcha ọrụ enyekwuo di ha support o maka ọdịmma ha ncha na ụmụ ha mana anyị nwa je ebe ahụ ya acha anya obere ife e vido domestic violence ụfọdụ oge nụ na nwaanyị gburu di ya with mma ụnụ gasị ikpe a na-ekpe n'Igbo dị USA ọtụtụ ikpe ka a na-ada ekpe ụmụnna na-emezikwa mana ọtụtụ nchisa nchisa nchisa nchisa a sị nke nke nwoke ejibeghị ogbu nke nwaanyị nke nwaanyị egbuo nke nwoke mana ndị ọzọ ndị dịka india ya aga ebe ahụ nwaanyị alụọ ọlụ lụọ ọlụ were ego nye di ya tinye n'ife ị na-eme ka o wee baala anyị ka anyị lụkọsịa ọtụtụ ndị indian dịka e si wee kọọla ụnụ n'akụkọ a ma ndị china ụfọdụ agụghị akwụkwọ wee bịa amerịka di ya etinye na akwụkwọ ọ gụcha akwụkwọ zụọ ya di ya zụcha ya ọ ma huwe isi ọ kagodi ye nwee education upgrade ye ọ ma huwe isi ọ bụrụ ebe ọ wụna di e jena ọ na-etinyere di ya anya asịghịkwa m na anyị na-encourage ụmụ nwoke ka ha mewe ife ọjọọ mana o nwere ife m na-akọwa nwaanyị ịghọta na na nwoke wụ head of the house akwụkwọ nsọ kwukwuru ya ọ bụghị di kpọfetahana gị obodo oyibo ị sazie anya o kwuo otu i kwuo iri ọ ya ka a na-akọwa nhube isi ka a na-akọwa n'ive a na anyị nwa wụ ndị ojii na ọ dị ka anyị wụ ọmụta ọ gbakarịsịa anụgo m ọtụtụ akụkọ ha tupu akọrọ m nke a anụgo m ọtụtụ akụkọ mmadụ apụọ karịzie di ya kpọbatara ya maka na ebe ahụ ụnụ nọ na-agwa ụnụ na na ọ dị ka ụnụ nwere equal right o nwere ife a na-agwa anyị obodo ị nọ na culture ọwụna ị nọ na ụdị education ọwụna ị na-enwe malụ nke dị mma họlụ na ọ bụghị ife niile ka ị ya-ahọlụ malụ nke dị mma họlụ hapụ ndị ọzọ ka o wee dịrị gị mma ụmụ nwaanyị ndị be anyị ụnụ aka na-atụkarịcha aka asịghị m na ụmụ nwoke niile na-emetacha e nwechara ụmụ nwoke aha emeta mana ụmụ nwaanyị ndị be anyị huwerunu di ụnụ isi werunu nwayọọ a bịa naijiria ọ wụ darling darling ọ na-esi obodo oyibo abata darling darling darling a ah, darling ọ na-esendịrị gị ife darling mgbe ahụ i luziri obodo oyibo ị karịzie ya ebe a ka m sị ka a hapụ ife a ama m na okwu okenye a kwuru na o nwere ife i ji wee mụta ngwa gbasaa ozi a ka ọtụtụ ndị fụ ya biko tinyere anyị aka na subscribe button tinyekwara anyị aka na share button biko ebe a ka m sị ka a hapụ ya ngwanụ